nke e chiri na zere ọdịnana nke taa bụ ife jọrọ ezigbo njọ ma sikarịa nkakwụ n'isi nke enu na ana na-asọ nsọ bụ nwoke idina nwoke ibe ya nwaanyị idina nwoke ibe ya ọ nsọ ana ana na-asọ ya nsọ ọ bụrụ na ị na-esonyere m ọfụụ tụsasịa nkụzi m a like gbaga ihe ndị na-akụzi na mbụ na ị ga-amụta ihe gwa ndị ọyị gị ka ha na-esonyere m gba mbọ na-etinye nkụzi m n'ọrụ o nwere ike otu a m kwuru ya adịrọ ụfọdụ mma maka na alụ na-emezi n'ụwa is too much o nwere ife m chọ ka ndị mmadụ ghọta achọ m ka unu ghọta na ife ọjọọ ọbụna ife unu eme n'ụwa ụmụ gay lesbian na ife ndị a niile bụ ife mmadụ ji aka ya create-elu onwe ya ọ bụrọ ife okike create maka na chukwu kele enu kee ana enu bụ nwoke ana bụ nwaanyị ya ka o ji wee bụrụ chukwu nna bụ anyanwụ aja ana wee bụrụ nwaanyị nne chukwu ha naabọ wee bụrụ ofu e wee kpọọ ya chi ukwu maka chukwu nna na nne chukwu bụ ofu wee bụrụ chi ukwu maka na ụwa anụnwa na ọ ndị ọcha mere anyị adịghị aghọtazi ihe na-eme maka na agwa m na ife niile bụ ife ọjọọ

gwa anyị na ekwensu nọkwala onwe ya na a bịa na ala igbo anyị nọ na ya na ekwensu ife ndị ọcha ji wee na-akpọ ekwensu devil bụ maka na ọ ya meru na zọrụ ndụ meru na ekpochapụrọ ndị igbo mana a bịazi wee turn-ụọ ya against us anyị na-afụtazi akpọ ekwensu ekwensu bụ onye ma ife onye onye bụ na ị chọọ logic ihe atụkara ya na logic ị chọọ tactics war plans ihe ha gị ya na eme ndị ọcha wee ruo taa ndị ọcha amarọ otu ihe m- ihe bụ mmadụ ikwu ekili sayensị ha achọpụtanwu ya wee ruo taa mana ndị be anyị nwezi onye chọrọ ịma nụ abịazịa turn anyị against our own otu a ka ị afụ ndị ọjọọ ihe ndị ọjọọ mụtara n'aka ndị ọcha ndị ọcha bụ ndị igbo abịazịa ha ejide ezigbo mmadụ atọnụọ ya against people ka ndị mmadụ wee hate onye ahụ ihe a- ihe a- ihe a uchenna uchenna my bro- my uncle uchenna eze nwoke my brother na na na chioma ma ndị ọyị m some of ndị ọyị m turn m against people na m bụ ajọ mmadụ maka na wa- wa- watụ ụzọ niile ha ga-esi wee wee drag them to their own miserable life ha amalọ if not ịtọn m against people mee ka ndị mmadụ hate m ka ha ga-eji wee nweta nwunye m ji wekwa na o nwe onye karịa chukwu and ihe a mere ama ife niile ha mere n'ụzọ ndụ m ma ife niile ha mere m ọ ma mpụta ọ ma nwee ike ime m ka m chenjie omume m maka ife ọjọọ ha na-eme ife ha kretiri onwe ha i were nwoke ị bụ nwoke i were picture i were picture nwoke na-agbọ ncha ị bụrụ nwaanyị i were picture nwanne gị nwoke na-agbọ ncha ma ọ i were picture ọyị gị nwaanyị na-aghọ aka n'ihe ihe niile ihe ha kretiri onwe ha ebe ha na-achọ ego ife a ga-arapụghị anakwa ị na-achalenji chukwu mgbe ị tawaziri afụfụ gị onye amaghị ihe ị metere a na-emetere gị ebere ka ị mara na gay na lesbian ndị mmadụ na-eme na ọ bụrụ na ife ha ji aka kreti onwe ka a ga-ata afụfụ ya maka na ọ chukwu okike a na-anwa a na-achalenjie a na-ama ya aka ha macha chukwu aka mgbe mgbe ọ chajara echi niile ndị mmadụ emetara ha ebere mana ife niile ha na-eme na nzuzo echefuo maka ya ọ pụtazi na chukwu okike chukwu kelu kelu nwoke na nwaanyị mezi mistake ha ka ji ekwu na lesbian gay bụ ife ha metere onwe ha and ndị bidoro lesbian a lesbian ndị bidoro lesbian ahụ maka e- ọ chọọ ka ọrụ attach nwaanyị fụ nwaanyị fụ na ife onye a ga-eme ndị a- ndị anatala onyinye wee were arụrụ ọrụ ọjọọ ha afụgo nwaanyị ibe ha wee fụ na onye a na o nwego star na akara aka ya dị mma o jee mee onye atọ ọnụ akọ mee ya ka o nwee feeling trikie ya wee charm wee spell work command ya na echere nji chukwu okike mee ya ka o bido nwee feelings nwaanyị ibe ya ka o nwee ike wee baa ya spiritual wee narị ya ife ọma ya from onye ahụ onye ahụ esikwa otu a merụkwa onye ọzọ otu a ka ndị na-esi wee gaba otu a ka ọ dị ebe nwoke nọ e kere e e ihe toro ogologo na ihe nwere oghere iyi ewo nke gị esi mba n'ike nwoke ibe gị ka ihe eje na-ahụ ụfụ

na ọ bụrụ na-eri iwu na na-afụ na ndị a niile na-eme ife a na o nwe nke na-alast alast o nwe nke na-alast long maka mgbe ihe a ga-ebido mezi onye ahụ ndị mmadụ echefusiela a na-ana ndị mmadụ n'iyi idina nwaanyị idina nwoke ibe gị idina nwoke idina nwaanyị ibe gị ị na-echere ndị ụwa mmụọ na-echere chukwu oke mgbe ọ chọchaziri e, echi niile mgbe ị machara chukwu aka mgba mgbe mgbe the consequence bịazi bụ gị n'isi gboo n'isi ị na-agbagharịzi onye amazi ka ihe niile i meta na-emetara gị ebere n'ife ncha niile nwe nke na-anwụ ezigbo ọnwụ ị ya-agwa m na nwoke onye ị ya-agwa m na-asị m eh, na onye ahụ ge wee nọruo ka nka ha ncha niile before ị ma ife na-aga ma mmadụ dị even 80 years or ife anyị nke ife ha mete ga-esogide ha na ị na-agwazi chukwu oke n'ihe o kere na o ketaghị ya makwa na arụ sepụ aka na nna nwoke unu taa na lesbian ọ bụrụ ịmara ịmara ya lesbian and eh, na na gay nwoke idina nwoke ibie na nwaanyị idina nwaanyị ibie na ọkwa ihe mmadụ ji aka create ọbụrọkwa ọdịnala ọbụrọkwa ọdịnala and afụfụ si elu kakwa nkụ maka na ihe ndị a niile so n'ịchara chi okike maka na ihe o kere na ọ bụrọzi otu a na ife ọbụla ị na-ecreate n'ụwa bụ spirit chi ihe ọbụla ị create a ga-ejikwa ihe ị bara nkịta ka ọ ga-aza ihe ọbụla ị create n'ụwa bụ spirit and otu a ka ọ ga-esi wee rụba ọrụ mana ọ gị create ihe a ga-ata abụ n'anya ga-abụ ị ya-afụ ndị a na-abụ wee create conjure so some things ka ka esendara onye a ka ihe ahụ gbuo ọ spirit ka ị na-esendere mmadụ ọ bụrụ na spirit ahụ ruo ebe ahụ ọ bụrụ na o gbuo onye ọ ga-anachiatara gị na nke ji ọbụla ọnụ i zipụ ga-anachiatara gị ọ bụrụ na o gbugboro onye ahụ ọ ga-anachiatakwa ebe o si wee pụọ maka onye ọbụla pụrụ ngwa na onwe gị ebe ahụ i bi mgbe ọbụla ị pụrụ ị pụchara ị ya-abatakwa be gị ahụ ihe ọbụla ị pụchara jee mechaa n'ezi ị ga-abatakwa be gị ife ọbụla ị na-eme ka uche gị dị ya na nkụzi taa bụ mmekọ gị na nwoke ibe gị na gị na nwaanyị ibe gị bụkwa abụmọnụ nke ga-eso gị nke ọ ga-abụ ịta afụfụ and ọ ga-eri ọdị gị mma na ogologo ndụ tinye nkụzi m n'ọrụ kpọkwa ndị ọyị ka ha sonyere m na-ege nkụzi m na ị ga-amụta ife na ife ana na-asọ nsọ bụ ife m na-akụziri unu na ọ maka ọdịna mma gị daalụ